n balimaw asalamu aleykum aw denkɛ n'aw balimakɛ jewne madi jewne n balimaw mali ko de don a tɛ ɲa an bɛ bɔ min b'an fɛ an b'a fɔ n bɛ video kɛ mɛ a man ca mɛ nin wagati nin na ni n ma kuma ala bɛ tigɛ n na kira bɛ tigɛ n na walayi hɔrɔnw bɛ tigɛ n na malidenw bɛ tigɛ n na ni ne ne dalen don n yɛrɛ la ne ye maliden halala de min bɛ n kɔnɔ n b'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka ne da minɛ fɛn fɛn ye maliden yɛrɛwolo ye fɛn fɛn ye hɔrɔn ye ne bɛ k'o kuma de fɔ aw ye n ko an ka jateminɛ an ka lajɛli kɛ an ka filɛli kɛ an ka kow jateminɛ kosɛbɛ dɛ c'est-à-dire mɔgɔw n'i ye kuma fɔ hɔrɔn kuma fɔ k'a bɔ i da hɔrɔnw ka da i la silamɛw ka da i la n'i ma se k'a waleya est-ce qu'i ye hɔrɔn de est-ce qu'i ye halala de ye wa c'est-à-dire nin bɛ aw bɛ jigi mɔgɔ o mɔgɔ la aw kana jigi a si la ne kun ko ibeka da tɛ hɔrɔn ye halala tɛ maliden yɛrɛwolo tɛ keyita yɛrɛ yɛrɛ tɛ ne y'a fɔ n dabara la piyan n tɛ siran saya ɲɛ saya t'aw ma walahi ne tolitɔ don walahi parce que ne b'a dɔn aw bɛɛ kafiriw de zonw de don silamɛw tɛ hɔrɔn tɛ yɛrɛwolow tɛ min kɛra nin ye madu la aw ye nin min kɛ madu la bilahi n'an y'an sigi u bɛ nin kɛ bɛɛ la k'an bɛɛ faga kelen kelen sigili tɛ dɛ c'est-à-dire aw bɛ k'a fɔ ko an k'a to ala ma jitisi bɛ yen mali jujuw ɲɔgɔn c'est-à-dire u ɲɔgɔn dennankolo fila ma wolo diɲɛlatigɛ kɔnɔ u ɲɔgɔn hara c'est-à-dire u ɲɔgɔn mɔgɔ halakilen tɛ yɛrɛwolow tɛ hɔrɔn tɛ mali jujuw juju ɲɛnamaw b'u la dɛ kelen kelenw minnu b'u faw don u b'u baw don u y'a dɔn k'a fɔ danbetigiw de ye yɛrɛwolow de ye hɔrɔnw de don sinon a plupart a kɛmɛ kɛmɛ n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ i b'a sɔrɔ bi kɔnɔntɔn bɛɛ a si tɛ halala ye a si tɛ yɛrɛwoloden ye kisɛ tira madu la o don ni kisɛ kun tira karimu keyita la walahi a tigi kun bɛ ye bi ni kisɛ kun tira ibeka muso aminata mayiga an ma denmu in ma walahi ɲɔgɔn tuma a tigi yera mɛ mɔgɔ wɛrɛ ma kisɛ ti ibeka de ye mɔgɔw ci ne t'a ɲini yɔrɔ jan parce que mɔgɔw bɛ fɔ ko karimu de ye patati patata c'est pas ça karimu bɛ ibeka ka mission de la a ma fɔ ko n'i fa yɛlɛla yiri min sanfɛ n'i ma se ka yɛlɛ yiri in sanfɛ i k'i sigi duguma ni mɔgɔw nana dɔ m'a fɔ i yɛlɛtɔ don u b'a fɔ k'i jigintɔ don ni karimu ma kɛ nin ye karimu ma kɛ a fa ye ni karimu ma kɛ kafiri ye ka kɛ zon ye ka kɛ fana ye ka kɛ kalabanti ye ka kɛ faso janfala ye maliyɛn tɛ parce que maliyɛn t'a fana ye ni karimu ma ko ye dɔrɔn walahi a ma kɛ a fa ye parce que a fa ma kɛ hɔrɔnya a ma kɛ yɛrɛwolo a ye maliyɛnw janfa ne bilahi a siga bɛ ne la ko jamu min dalen bɛ ibk la keyita in a siga bɛ ne la n'a y'a sɔrɔ keyita yɛrɛ yɛrɛ don fɔlɔ sinɔn ibk taara kanpaɲi na diɲɛ ma ibk ye kumakan min don mɔgɔw da ibk ye min fɔ a taara yɛlɛmana a ye kuma minnu fɔ ni mɔgɔ min y'i sigi ko ibk kelen de lajɛ i ko amademu fana don bilahi ni ne kun b'a dɔn ne bɛ yafa de ɲini ne ne sera mɔgɔ mɔgɔ ma ka vote ibk ye n bɛ yafa ɲini malidenw fɛ fo lahara don don bɛɛ ka yafa n ma ala kosɔn mɛ ne kelen tɛ dɛ a ye mali bɛɛ de tɔrɔnpɛ mɛ mɔgɔ tɛ se ka ala tɔrɔnpɛ ibk kumana ni ala de ye ko ale ni ala cɛ k'a ka hɔrɔn kumaw fɔ ka mɔgɔw trompe ni silamɛya ye parce que maliyɛn dalen don silamɛya ko la ka mɔgɔw janfa mɛ i m'anw janfa i ye ala janfa i ye kira janfa kelen bɛ yen n b'o de fɔ aw ye kisɛ cira madu la madu ka kuma u ye min kɛ madu la sadiri minisiri ka taa sadiri plainte de kan ka da minisiri kan parce que e bɛ se ka taa mɔgɔ banabagatɔ kisɛ b'a la ka t'o ɲininka cogo di k'o kan enregistrer k'o publiye o bɛ se ka kɛ cogo di est ce que a y'a laɲini kɛ madu fɛ ko kuma n k'i kan ta k'a publiye wa minisiri walayi minisiri kan ka poursuivre minisiri kan ka a ka yɔrɔ kan ka jani de walayi zenu kan ka wuli ka taa a ka yɔrɔ jani parce que a taara kalon de tigɛ a taara ka don madu ka duleri bɛ madu la madu tɔɔrɔlen don ka don a kan o wagati madu yɛrɛ t'a dɔn a bɛ kuma min fɔ k'a ka kan enregistrer dɔrɔn k'o publiye o minisiri in yɛrɛ fana halala tɛ yɛrɛwolo tɛ a tɛ miiri paseke ni silamɛ don walahi a man kan tɛ ka nin kɛ parce que i ɲɛ bɛ mɔgɔ ni kisɛ bɛ ɲɔgɔn na est ce que o ka kan ka t'o tigi ɲininka a da la kan n'o wagati mɛ madu sadiri n'aw ye nin bila ko violence man ɲi violence man ɲi olu bɛ ka violence de kɛ mɔgɔ kelen tɛ se violence la an fana ka kan ka wuli fɛn fɛn ye u mɔgɔ ye sadiri an k'a kɛ manumanu don ye i ye n sɔrɔ i bɛ se min na i b'a kɛ n y'i sɔrɔ i bɛ se n bɛ se min na n b'a kɛ sadiri an k'a kɛ ten kuwa mɛ an ye ɲɔgɔn jɔyɔrɔ dɔn sisan a bɛ ɲɛnabɔ ibk yɛrɛ hali ni ibk yɛrɛ bɔra kɛnɛ kan an bɛ pogo don a la hali ni ibk yɛrɛ bɔra kɛnɛ kan an bɛ pogo don a la o ye o y'o ye mɛ madu ta a ma taa ka dan kɛ dɛ madu t'an b'o de kɛlɛ la u y'u t'o la ko ka manda da arazbati kan allahu akibaru allahu akibaru a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan mɛ n'a y'a sɔrɔ zeni bɛ mali la an kɔni bɛ jamana kɔfɛ mɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jamana kɔfɛ ne bɛ kuma minnu bɛ jamana kɔfɛ fɔlɔ n b'a fɔla an yɛrɛ la fɔlɔ bilahi a mana fɔ ko arasa arɛtera don min an ka taa anbasadi la ka taa yen minɛ an an mana mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ an b'a bɛɛ siri k'a bɛɛ bila yen ni arasa ma bila u fana tɛ bila ou bien an bɛɛ bɛ sa anbasadi kɔnɔ yen n bɛ malidenw de yɛrɛ ma dɛ maliden yɛrɛ wolow n bɛ malidenw de ma dɛ minnu ta y'u ni ye parce que arasa y'a nin de d'an ma o ye kelen ye fɛn fɛn bɛ extérieur la bɛɛ ka bɔ ka t'i ka ambassade minɛ mɔgɔ minnu bɛ k'u siri k'u bila yen et puis u dangaden ninnu mana cun yan don o don an mana dɔn k'u bɛ hôtel fɛn fɛn na hali n'an bɛ yen jɛni dɛ hali n'an bɛ sa dɛ an ka taa yen jɛni u man'u kɔkili ta ka bɔ mali la ka na cun yan an ka yɔrɔ minɛ k'a jɛni fɛn bɛɛ n'a la cɛ faransi yan kɔni tɛ yan kɔni ça c'est fini faran c'est à dire ne tɛ n dalen bɛ yɔrɔ bɛɛ la dɛ mais faransi n b'a dɔn yan yan mɔgɔw engagelen don parce que u ka nali ka caya de u fa ye yankaw de ye u ba ye yankaw de ye u faw c'est à dire u c'est à dire u baw y'u sɔrɔ Fra- faransɛw de ye quoi u m'u sɔrɔ Ma- maliyɛn maliyɛndenw tɛ dɛ faransɛw de ye u sɔrɔla faransɛw de fɛ n b'o fɔ aw ye mais aéroport arasa mana minɛ aéroport la ka jeunes to mali la aw ma mali aéroport don ɲɔgɔn na ka taa ORTM don ɲɔgɔn na ka taa sebenikɔrɔ don ɲɔgɔn na donc ne b'a fɔ ko cɛ banna mali la jeune tɛ mali la c'est pas la peine balo kun tɛ tuguni quoi hali an bɛɛ ka sa arasa ka minɛ aéroport la bamakɔ aéroport la diɲɛ bɛɛ m'a lakali ah non c'est fini mali ambassade euh, assemblée ka yen jɛni pewu n'a y'a sɔrɔ jeunes bɛ mali la ko facebook kuma in tɛ walawala da baara la kɔfɛ non non on s'en fout de ça c'est à dire acte an ka kan ka acte de poser sisan c'est à dire IBK de man kan tɛ ka ni a ka mandat in t'o dafa mais à vrai vrai dire tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la IBK man kan tɛ k'a dafa dɛ ni dusu bɛ maliyɛnw kɔnɔ IBK nin mandat in a tɛ dafa parce que IBK i b'a dɔn ne tɛ kuma Tréta ninnu fɛ RPM yɛrɛ fɛn bɛɛ n'a la cɛ RPM ɲɛmɔgɔba si a si tɛ halala a si tɛ hɔrɔnden ye a si c'est à dire ne t'a dɔn u sɔrɔla yɔrɔ min walahi maliyɛn joli t'u la walahi walahi k'a fɔlɔ IBK la fɔlɔ hali ni IBK ye walahi anw de filila walahi an filila sinon hali ni IBK ye ka keyita tɔw lajɛ ani u tɛ kelen ye ni IBK lajɛ ka keyita tɔw lajɛ u tɛ kelen ye n'a fɔra k'i ye keyita ye c'est à dire kuma minnu fɔra IBK ma kabini ala ka ne da mais o bɛlen ko fali c'est à dire i b'a gosi dɔrɔn a tɛ kuma ala yɛrɛ parce que tellement a y'a sago sɔrɔ IBK campagne wagati a IBK campagne kuma lajɛ sa yɔrɔ min IBK b'a fɔ ko kɛlɛ ko tɛ o ko kɛlɛ ko tɛ ko ale mago ɲana a ka ban Ja IBK kun bɛ nin nɔfɛ IBK kun bɛ kasi fɛn fɛn na a kun bɛ maliyɛnw de joli nɔfɛ e mais cɛ cɛ hɔrɔnya ka gɛlɛn walahi ne ye garankɛ walahi ne ye garankɛ cent pour cent ye ne ye n fa den ye walahi n ye n kali masa rahamani na n'i kun ye ne bila IBK place la ou bien a den place la ni n ma n yɛrɛ faga walahi n bɛ n yɛrɛ faga walahi walahi n bɛ n yɛrɛ faga ko constitution ko ne tɛ kuma l'o kan parce que o kuma yɛrɛ man di ne ye parce que ne bolo o tɛ se ka kɛ o a tɛ se ka kɛ o komi an ko an tɛ a b'a fɛ u bɛ campagne fɛnw na a y'u wele ko ka u k'u ka campagne kɛ c'est à dire u mana fɔ ko élection ni bɛ sigi yɔrɔ min dɛ u b'o fɔ an ɲɛ na sinon o don yɔrɔ bɛɛ bɛ jeni ka ban dɔrɔn c'est tout mali ne ɲɛ bɛ min na mali la c'est à dire fagali de ka kan ka kɛ fagali de bɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn jɔyɔrɔ dɔn o tuma danaya bɛ n'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ bɛɛ jɔyɔrɔ dɔn wale ɲuman bɛ sɔrɔ ka kɛ sinon mali faamaw surtout IBK ka nin jeunesse u bɛ molobaliya min na u bɛ dangadenya min na u bɛ hɔrɔnkolondenya min na walahi walahi aw bɛ yafa ma n bɛna terme min fɔ walahi ni kuntigɛli tɛ ni kuntigɛli de ma daminɛ fɛn bɛɛ n'ala n'a kira cɛ u t'a dabila parce que mɔgɔlangolonden mɔgɔlangolonden a mana don ko la han fɛn fɛn b'a da bɔ a la fagali dɔrɔn k'a dan yira a la parce que ninnu filɛ kɛ Moussa Timbiné ninnu dɔw lajɛ u bɛɛ kɛra multimilliardaires ye Boubacar Tréta jɔnkolonden c'est à dire ne yɛrɛ t'a dɔn ni mali tɛ Tréta ninnu dɔ bɛ se ka na mali ɲɛmɔgɔya la cogo min na ala masa rahamani assemblée ɲɛmɔgɔ ye ne o kɔni ne ma da a la kirikirimasiyɛn de b'o la yɛrɛ ça c'est sûr et certain kirikirimasiyɛn de b'o la o man kɛnɛ hali n'i y'o ye an ma den sigilen don lagalaga to den sigilen k'a ɲɛ bereba boso a tɛ se foyi la jɛnɛyakɛla wara a bɛ se fɛn fɛn na porno tourner dɔrɔn Ablaye Diop aw bɛ ka tɛmɛ Ablaye Diop min kan dɛ Ablaye Diop ko k'a wolola Kongo k'a sɔrɔla Kongo de mais maliyɛnden de don walahi n ye n kali ala la maliyɛnden tɛ hali a kunkolo maliyɛnden t'a kun a sɔrɔla Kongo bilahi a sɔrɔla yɔrɔ min haramu kongoleden de don walahi a fa kɔni tun c'est à dire a ba cɛ kɔni tun bɛ Kongo mais maliyɛnden tɛ Ablaye Diop i b'a dɔn u bɛ ka fɛn dɔ fɔ ko sila ko maraka don n ma d'a la c'est à dire ne t'a dɔn marakaden tɛ sɔn ne ma ka c'est à dire marakaden tɛ sɔn ka c'est à dire k'a faso janfa quoi kuma tɛ marakaden bɛ tunga dɔn cogo min a bila fɛn sila ala sila hɔrɔnkolonden de taara a fɔ mali la ko ale nana faransi ko ale ni maliw bɛnna kuma na sila bolila yan de walahi Montreuil sila bolila ne jɔlen bɛ a don walahi sila bolila mais sila i tɛ miiri mais ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ se ka n jigi da mɔgɔ min kan ko nin de ye maa ɲɛnama fɛn n bɛ n bɛ n bɛ fɛn dɔn kojugu walahi koyita amadu koyita mais bɛɛ ka kan ka amadu koyita ka sunyali dɔn parce que a tun bɛ Jeamille Bittar nɔfɛ a ye fɛɛrɛ kɛ ka wariba détourner o la ka taa ka parti sigi a kun bɛ pds la a bɔr'o la ka na zamili bitari nɔfɛ a bɔr'o la sisan a bɛ cucucu la ibk kɔfɛ amadu koyita kɔni sadiri c'est pas la peine ne tɛ kuma olu kan parce que olu bɛɛ ye kurusi mugubaw de ye a tigi mana wuli dɔrɔn u bɛ wuli a nɔfɛ i y'a faamuya mɛ kabini mercenaire in taara kuluba dɔrɔn ne b'a dɔn mali tɛ ɲa bube mayiga kabini o taara kuluba ibk kɛrɛfɛ bube mun tora diɲɛ na bube ninnu ma min kɛ mali la ne yɛrɛ kun t'a miiri n kun ni n kan cɛ ko ibk bɛ sɔn ka na ni bube ye hali a bube ka bube gɛrɛ a yɛrɛ la mɛ ibk bube ɲɔgɔn de sadiri sadiri ni mɔgɔ kɔrɔ ninnu fɛn fɛn adema mɔgɔ kɔrɔ ninnu fɛn fɛn ala kama ala kama maliyɛnw n b'aw dali sadiri an kana ibk ka manda kɔnɔ dɛ an ka sadiri an ka fɛɛrɛ kɛ ka taa n'a ye yanni manda yɛrɛ ka ban sadiri wala adema mɔgɔ kɔrɔ fɛn o fɛn tɛmɛna ala kama an kana si ta tuguni sinɔn n'i ye ibk lajɛ k'a ka kanpaɲi wagati lajɛ ɛ eh, mon frère ɛ eh, ala mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka kɔlɔn ye ka t'i cun a kɔnɔ bilahi n'a ni ala ka latigɛ bɛnna mɛ ala ka latigɛ de y'an sɔrɔ ibk n'an y'an yɛrɛ d'i ma mɛ muso kolonden de n de t'a sago kɛ maliyɛndenw na tuguni ça c'est fini ça c'est terminé n b'aw deli maliyɛnw arasa jigin don mali la sadiri hali mali bɔnbolo aw y'a bɛɛ minɛ hali hali ni migiw de mana na u k'an bɛɛ faga k'an bɛɛ ban sadiri an bɛ sɔn ma u ka taa ni arasa ye wala n'u bɛ arasa minɛ yɔrɔ yɔrɔ a b'a sɔrɔ an bɛɛ fagara sadiri o tuma u bɛ taa ni arasa ye u bɛ a bɛ don tali la k'a fɔ ko nin don masina nin san masina ka nin perezidan dennankolonden to mɔgɔw kun na wagati min ni action sugu kɛra o de ka kan ka kɛ eh, n b'a fɔ aw ye plateforme mɔgɔ aw bɛɛ ka yafa madu ma u taara ka taa madu manipule u ma manipule ni fɛn wɛrɛ dɛ u ye pikiri de k'a la wa a y'a vérifier dɔgɔtɔrɔ min bolo dɛ mɔgɔ min ye kafiriw de mercenaire don u bɛ se ka taa don dɔgɔtɔrɔw ka ka kojugu kɛ madu la dɛ parce que u taara u ye min kɛ madu la mɔgɔ t'a dɔn madu nana nin kuma fɔ mɛ madu ɲɛma tigɛra madu ye min fɔ bɛɛ y'a mɛn bɛɛ ka yafa madu ma quoi i y'a faamuya ne b'a dɔn madu ye cɛ min ye madu tɛ tugu nin muso kolonden ninnu kɔ fo ka taa diɲɛ wuli nin dennankolonden ninnu madu tɛ tugu ninnu kɔ fo ka taa diɲɛ wuli nin mɔgɔlankolonden ninnu madu tɛ tugu ninnu kɔ fo ka taa diɲɛ wuli donc nin de kuma tun bɛ ne bolo n ma ban kuma la dɛ n ye dɔ dɔ fɔ n dusu kasilen don n ye dɔ dɔ fɔ fɔlɔ kuma tɔ bɛ ɲɛfɛ ne kɔni ne bɛ ka min makɔnɔ dɔrɔn arasa jigin don mɔgɔ mɔgɔ mana ne ka video ye a y'a kɛ ala kosɔn kira kosɔn aw k'a partage n ka video man di mɔgɔ min ye i bɛ se k'i yɛrɛ faga ubiyɛn i bɛ n bɔ i ka page kan mɛ ne bɛ nin fɔ sadiri foyi tɛ bɔ a la sadiri n sigilen don saya de kan n bɛ yɔrɔ min sisan n sigilen don kaburu de kan nin ko kelen nin maliko kelen ibk dangaden de y'a fɔ k'u k'anw bɛɛ refouler ka taa n'an ye maliden bɛɛ anw tɛ k'o fɛ fo ka taa diɲɛ wuli ça c'est fini an minnu ye campagne kɛ ka lutte kɛ an tɛ k'ibk fɛ tuguni diɲɛnatigɛ tɔ kɔnɔ ça c'est terminé a banna parce que ale tɛ maliyɛnden ye maliyɛnden halala tɛ yɛrɛwolo tɛ maliyɛnden kɔni a siga tɛ ne la keyita yɛrɛ tɛ kuma t'a maliyɛn lama ma donc n'a ma min jɛ i bɛ bɔ i bɛ bɔ n ka page kan mais mɔgɔ o mɔgɔ ni ne ka video ka di a y'a kɛ ala kama aw k'a partager f'u k'a sɔrɔ yɔrɔ min n b'aw deli ala kosɔn kira kosɔn a ye video ye a y'a partager mais faransikaw espagne mauritanie cdr bɛ yɔrɔ o yɔrɔ madu ka mɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ walahi arasa jigin don bɛɛ ka bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka t'i ka ambassade minɛ an b'an sigi ka résultat lamɛn n'u b'a lajɔ n'u bɛna min kɛ an b'o sigi k'o lajɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yan arasa donna u m'a lajɔ u ma fɛn k'a la o bɛ yen mais madu ka porogaramu an kan ka mun kɛ sisan an kana da ko arasa ka porogaramu kan ka bɔ dɛ madu ka nin porogaramu yɛrɛ fɔlɔ an ka bɔ ka yɔrɔ minɛ walahi bɛɛ ka bɔ k'i ka ambassade minɛ fɛn bɛɛ nana cɛ ka yen jeni sisan sisan an bɛ yɔrɔnin min na walahi an ka kan ka organiser faransikaw mandelaw momow alu jaraw tiseriw jɛnɛ sogodɔgɔw cɛ a y'a kɛ ala kosɔn a ye fɛɛrɛ kɛ aw ka mɔgɔw organiser an ka bɔ an ka yɔrɔw minɛ quoi an ka taa ambassade minɛ madu ka nin porogaramu kun kɔrɔ an kana ko arasa ko dɔrɔn dɛ leader fila in de don madu arasa c'est-à-dire ninnu ninnu ye torche de ye ninnu de ye lumière ye n'u bɛ don an ɲɛ so dibi la ka yeelen nabɔ donc an ka fɛɛrɛ kɛ nin de kun bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ye ala sago aw sago asalamu aleykum video janyana kojugu merci k'an bɛn video wɛrɛ